iyayi ah, kodi zo- zolakwika mkhoso muli live ayi ayi ayi nanga si nanga si kodi timafuna zinamizira panaona ngati mukanangochimenya basi Eh, ndithu, eh? Eh, khosi, Eh, khosi. khosi khosi Eh, eh.
kuti apepani kukhosi kunaning'ina amati ntero kuti nkulandireni ah, kulikonse kumene muli uh, in Malawi and around the world. Ndiwalandire achimwene angawa bambo Wonder Msiska ife owakonda timangoti andevu za mwayi ndimanena kuti uh, iwowa ndi a station manager komanso uh, ndi munthu wa mulungu mbusa ndithu zimenezo timakhala tikumanena uh, ndi zofunikira kwambiri chifukwa pali zina zimene timakamba pano ndi anthu amanena kuti anthu amene achakuti amapemphera ndiye ife timapemphera Yes. komanso ndi ngati ngati pali anthu ena amene amalikonda kwambiri dziko la malawi Yes. ife timalikonda ti- tili mgulu limenelo kwambiri tili mgulu la la anthu amene amalikonda dziko la malawi kwambiri Yes, yes. yes Ya, ndivomerezane nanu ah, kuti ife timakhulupirira ambuye timakonda ambuye and sizasiya kunena zimenezi chifukwa ah, mulungu ngwabwino tizigawana Mm, komano tili pa nkhani yomweyi inunso ndabusa zoona tili pa nkhani yomweyi mulungunso amatipasa wisdom yeah so tizipemphera inde koma adatipasa nzeru Mm. so tisamabisalire kumapemphero tikakhala kuti zinthu zina zake sitikupanga mopanda nzeru yeah so can you say that again it's very important anthu ambiri opemphera yes akamapanga zinthu za zi amafuna kumakhala ngati kuti yayi eh, ti- ti- kuti yayi timapemphera tonse mawu timadziwa mulungu timamziwa koma mulungu anatipasa wisdom Mm. so pamakhala pena munthu umayenera kuti ugwise ntchito wisdom imene anakupasa mulungu ija so tisamapezeke kuti tiungopanga zinthu za zii kumati yayi tipemphere tikhoza kukwera mapiri onse kumaliza That's right, yeah.
That's kuyamba right. sokukwera mapiri amaiko anzathu Mm. koma pali zinthu zina sizofunika kukwera phiri Mm. ndizongofunika kugwisa ntchito nzeru zimene mulunguyo adatipasa so pamafunika kuti uzikhala ndi mzimu wachidziwiso kuti apa pafunika wisdom nde ndimati ndinene zimenezi chifukwa pali ena amanena kuti "Eh, kodi inu mumayankhula ngati ndi anthu osapemphera bwanji ife timaziwa kuti apa tipemphere abale a mulungu Apa tigwire ntchito eh zoona eh. apa tigwise ntchito nzeru zimene mulungu adatipasa nde zimenezi tiziziziwa ndimanena kuti programu yoyamba mchaka chimenechi cha 2024 yes chauta watikhalira thandizo ameni ndimatiso ndinene tisadayambe kuti idaona mwapambana ndithu matro oh yes oh yes oh yes Eh, idayamba ndi kuno anthu tidauza anthu kuti avote yes ku times kunoko kuti Yes. a- ife tima tili ndi njira yathu imene timasankhira anthu konkuno Yeah.
timayang'ana ma head of department ma department mwaomo koma tinati chaka chinonso tialole amalawi Yeah. kuti anenepo maganizo awo That's right. ndi Yeah. amalawi amavota kudzera pa 1895 kumene anakuvoterani inu Mm. kuti inu ndamene mwawasangalatsa ku tv Mm. komanso ku radio Double award.
Double award. Double.
koma sizinathere pamenepo Sizinathere pamenepo. yeah. anzathunso uku mwawinanso zokonda mayi Oh, yeah.
Inter- entertainer Eh, osati zokuda Eh, mbali.
entertain- entertainer Entertainers. yeah kumenekonso anthu anakuvoterani kuti inuyo ndi munthu amene mwasangalatsa anthu pa tv nde timayembekezera kuti atikuonani

so whether anatiitana Eh. sadatiitane i- i- it's neither here nor there Eh, amalawi adasankha amalawi adasankha Yeah. akadakhala kuti ah, mwina amalawi sadachite involve Yes. it could have been different i know koma amalawi Yes.
adasankha and i want to uh, to say with a lot of gratitude yes kwa amalawi ambiri amene anativotera yes ine ndimanena kuti you cannot explain zimene mulungu akupanga It- it's, it's, it's the grace yes sikutinso tingabwere pano nkudzitamandira No. kapena kudzikweza ayi ngothokoza koma kuthokoza and I, may, i may not be able kuthokoza kwa wina aliyense koma through this telecast ndimati ndinene kuti ndithokoze wina aliyense i have seen so much love chikondi from nsanje to karonga zoona And- from nsanje to karonga and pamenepo mwina kungophera mphongo Yes.
amalawi chinthu chabwino amachidziwa zili ngati mwina mwachitsanzo munthu amene akuphika chakudya marestaurant marestaurant ngambiri amene aphika chakudya chabwino anthu amachisatira Zoona. ngakhale utakhala kuti uli kuseri kwa anzako koma anthu amadziwa kuti uko mm. kumaphikidwa zinthu zabwino mm. so i think um, amalawi amadziwa zimene amafuna ndipo amalawi anasankha mmene mwanenera yeah. kuti kuno tidatulutsa inu tidatulutsa muliya mm. kuchokera ku times kuno amuliyanso anthu adaona kuti ku nyimbo zoyimba za uzimu ku Uh, nyimbo yawo anthu adaikonda mm. nde tidaona amuliya akulandira award inunso mulandira award mm. yayi ife ngati aku times tathokoza amalawi amene adasankha anthu aku times ya zoona Ndithu.
ayi ti- eh, kuthokoza kwambiri uh, I, i may not even say it better yes koma ndimafuna kunena kuti ujeni pali pali mawu amene eh, ndi- ndi- ndimakonda kwambiri anayamba anayamba ku Uh, ndidayamba kuimvera ndi nyimbo Chabwino. woimba wina wa ku america adaimba nyimbo yamphamvu kwambiri koma mkatimo adaimba mu, muli ma lyrics amphamvu Anane- ananena kuti i have seen weakness turn to strength eh? i have seen failures met with grace nyimbo iyi

ndikamanena kuti mwina inuyo simma- mwi- mwina inuyo poti timakhala limodzi daily mumandimvetsa ndikamanena kuti ine and I speak I, I also speak mwinanso ndinu nomwe kuti chilichonse chimene ndinkachiopa chidandichitikira ndimanenatu zoona kaya kuchotsedwa ntchito ndachotsedwapo ntchito kukanidwa ndakanidwapo kulandiridwa ndalandiridwapo you understand eh? Yes. so sindimaopa kalikonse
koma chimene ndimayamika nkunena kuti chisomo cha mulungu ndi choopsa chimwene amen mulungu akakupatsa chisomo

munthu oyamba kumthokoza azikhala cameraman
zoona zoona eh. sati ya ikuyamba kulira wewe fana thokoza na njaliko iya yakuti jambula papa ndobe Eh, tika zo- zo- zoona tisamamuiwale Eh, zoona eh.
amene akugwira mashini Eh, kuti zo- zichitika zoona, papa eh. ndipo yamba tithokoze a Obedi Nkangama amene akugwira

zoona anyamata amene amagwira ntchito amagwira ntchito tamaliza. tamaliza Yeah. ndithu bana Mm. ya sono kuthokoza ndi umunthuwo Yeah, kwambiri. amene anthu akuchitira chisomo ndipo sikuti tiyendanso mwa one shoulder high ayi tiyenda modzichepetsa Mm. pozindikira kunena kuti ah, ndi ndi wanthu Mm. amene achita zimenezi Mm. ndi mulungu Amene amene wachita- wachita zimenezi ndithu ndithu ehe and its teamwork Yes. kodi pano ungabwere wekha kuyatsa kuyatsa mabatani tonse ayi sizingatheke Eh? sizingatheke ungabwere wekha kuyatsa zimabatani zonsezi ayi sizingatheke Eh. and so amalawi omwewo amene amayamikira akaona chabwino ndi amalawi omwewonso Mm. amene amakuuza akaonanso zosakhala zoona eh.
so asamakome akavomerezana nawe Mm, mm, mm, mm. kuti pa nthawi imene akuvomereza ndi amalawi abwino akatsutsana nawe ee kulimbana nawe iyaya Tipitilira kuyenda modzichepetsa. Yes.
Tipitilira kumva ndemanga za anthu onse. Yes.
Nzeru nkupangwa. Amen. Nzeru nkupangwa. Nzeru nkupangwa. Ndipo sikuti kapena kuti tiyenda kapena kuti basi ino ndiye titamika ayi. Ayi. We still remain humble. Yes.
Pozindikira kuti amapatsa chisomo kwa odzichepetsa. Ndithu. Mati tiyimire pamenepa nkhani. Mwayimira imene. pabwino. Tayankhula bwino? Mwayimira pabwino.
Komanso ndiyamikenso inu. Amen. Eh, I think eh, inu

kuyamika onsewa osaiwala inu Mm, Amen Eh? Amen kuzindikira timakamba masabata awowe Yeah. kuzindikira mphatso imene mnzako ali nayo ndi chinanso chimene mulungu amayikiza mwa anthu mwina ochepa yeah. chifukwa zitha kuzindikira kuti ine ndimatha kupanga ichi Mm. koma mnzanga amatha kupanga bwino and ngati mnzako uja amatha kupanga bwino muja sisakhale chinthu chokuti iwe chizikupweteka sikuti zokupusa kutero ayi simpikisano china chilichonse sitingamapikisane pali mbali ina imene iwe umakhala kuti iwenso you are unique Mm. aliyense mulungu mmene adampangira adampangira kuti iwe iwe pako ndi apa Mm. so usama usamakhutis uzikhutitsidwa pamene ulipo Mm. osamasirira kuti utakhalanso apo ayi zoona ndi eh zimenezi zimene zimene zimativuta m'dziko lathu lino anzathu andalewa yeah that's right yeah samatha kuvomereza kuti ineyo mbali yanga ndi iyi uyu akhoza kumapanga amafuna kuti iwo azipanga ponsepo Mm. chifukwa chokanganirana ati ashaine shine ndi chinthu chimodzi chimene chikutivuta m'dziko munomu Mm. kuvomereza kuti awa ali mchisomo apa tasiya that's right yeah mmene tichitira tikamapanga masewero ampira mm. sikuti chifukwa goalkeeper uja akugwira bwino kwambiri ndiye tsiku linake tikamuuze kuti pita ukazi- uzikamenya kutsogolo mm. iyayi akhutitsidwe asama asamakhumudwe kuti ayi ine ndingo bwanji sindikuchinya Mm. iyayi pagolo mmene mwakhala muja kuteteza zigoli zija kuti Mm. zisagole nchifukwa chake tikupambana Mm. osati pali pajapa akachinya kutsogolo kumadandaula akunyamula wochinya uja Mm. ine yeti kunoko ndikudefenda zigoli samandinyamula nawo iyayi aliyense ali ngofunikira tikamamunyadira amene wagoletsa chigoli uja timasangalalira timu yonse That's kuti right, kupambana tsono kuzidziwa zimenezo nchisomo I- ndi- i- it's- Very it's chisomo it's wisdom Yes. chifukwa andale Yes. akadadziwa kunena kuti mpira nkuponyerana yes bwezi tili patali koma wekha sungakhale referee Ehe. wekha ukhale omwetsa pagolo Wekha Okwe- ukhale pagolo. o- ogwe- o- o- o- ndeni- wina di- aka- defender wina akangoti achinye wamtulutsa kuti uzingooneka iwe wekha iyayi e zoona e amene akuchinyayo timsama timsangalalire Amene akumwetsa. amene ali pakati aja amene akulandira mpira kumapereka uko timsangalalire amene ali pagolo aliyense ngofunikira malingana ndi malo amene ali koma osati iyayi e kangata a- a- aka- akachinya asikana amamunyamula kwambiri ochinya ndiye ameneyo mtulutseni ndikakhalepo ine. Ah. iyo nkumalephera kuchinya timu Ah, nkumaluza eh, kumaluza, eh. chifukwa kuti kufuna kuti mpaka anthu akunyamula osatenga ngakhale ngakhale chikho yes dzaka folo no chikho no chikho koma kumangokakamira kumwetsa kuti komatu anyamata omwetsa tili nawo eh. alowetseni amwetse eh. akamwetsa akamwetsa it's a hot yes tinyamula chikho tinyamula chikho actually timakamunyamula even if ujeni coach kutereko anthu akulephera kumwetsa kunyamula chikho chifukwa choti wina ashaine yes akakamira kuti azisewera yekha ngakhale ese angamwetse yayi koma ndisewera mundeka ya so chifukwa cha chimenechi mm. chifukwa chake ine Uh, ndimakuyamikani kwambiri chifukwa ine nditabwera pano mm. inu munanena kuti izi mm. ndapatsa achimwene angawo yes. nanga inu mudachipa ngani tusangala limodzi eh, tusangala limodzi akaka 150 sindiuchunani pang'ono kodi muchuna anthu akumva zabwera pano zauzazula andichinaluteni pa
tusawu kawani zipita kakabwera ndi uchulani muli nyazi koma ndimafuna ndinene kuti eh, it's a very valid point yes yes yes mtsogoleri Yeah. udzidziwa kuti sindingakhale ponse ponse ayi komanso anthu amene ali ndi luso tisafunse kuwafufuza kuti ngwakuti uyu ngwakuti iyayi uya zosewera mpira alowe because zikumativuta zimenezozo mapuleya ambiri amene ali pa bench Mm. chifukwa choti tikufuna tiziwe kuti ngakuti so tikaziwa kuti nga- mesa ngakumalawi konkuno Mm. malawitu ngwamkulu tili ndi maboma 28 nde zomafunsana kuti uyu ngwakutizi zimenezizi brian kaya adayambisa ndi ndani kunchotsa ndithu omwetsa chigoli Chifukwa choti chifukwa ngwakuti. choti si- si- si- siwa- siwadera lakwanu Ayi, yet ndi malawi mesa chachikulu ndi malawi Mm, zoona. zomafusanazi even ma cv mu. Mm. kuti kumuzi nkuti zithe zimenezi zoona eh.
zopanda ntchito iwe ndiwe mmalawi uli ndi chanzika Mm. pakwanira osati umachokera kuti koma kazi umene ndimachokera mufuna kutani nawo imene isimayimaliza Tayimaliza. awa adali Malonje. Adali malonje malonje. adali Eh, malonje adali malonje. so above above all that timuyamike mulungu tiyamike angoni pasipa poti chifukwa chifukwa mukudziwa iwo aja ndi a media champion angoni pasi eh, angoni pasipa yes na pamene Adzonzi. adzonzi pamene pa in terms of media freedom ndiye sungalimbane nawo Ah, sungalimbane nawo. mpaka wena ada- adapatsa award kuti Yes. inuyo ndinu Lifetime champion achiever, yes. lifetime achiever Yes. Yes. so zimene zija amazimvetsetsa bwino chifukwa chake amatilola kuti kuzobwera pano kulankhula mmene timalankhulira Yes. Chifukwa ati sida- amalemekeza.
si- ndipo sidayambe chonchi sidayambe lero ayi Ayi. amalemekeza Amalemekeza.
malingana ndi pamene idaima kampani chifukwa kampani idaima pali ndi nsanamira zimene idaimira nde nsanamira zimenezo sizimasintha ayi so a Dzonziwo amayesesa kuti ife tizingoima pa nsanamira zimenezozo and sizophweka ayi sizophweka ayi chifukwatu kampani iliyonse imakhala ndi eni ache eya so sometimes mu ntchito yathuyi chinthu chimodzi chimene chimaopseza ufulu chimakhala eni ache.

2024 ndi uyu wabwera yes iyi mpulogalamu yoyamba chaka chino La- ya Lachinayi ya Lachinayi ndipo ya Lachinayi imakhala ndi katsabola pang'ono mmene tidayikonzera chikonzero chake we, ndicho- we speak truth to power yes mosanyengerera pogwiritsa ntchito mawu anu yes mosanyengerera mosaopa Mhm. chimene timachitira izizi mongofuna kukumbutsana poti tifuna tikambirane nkhani zambiri Mhm. mm zokuti mmene timanenera muja kuti Amalawi amakhala nazo zinthu zimene amafuna atauza atsogoleri awo amene nthawi zambiri nthawi ngati iyi ikakwana 2024 pokuti tasala pang'ono kuti tiponye mavoti amabwera kuzauza Amalawi ife tipanga zakuti ife tipanga zakuti nthawi imeneyo mpamene atsogoleri amatsika m'mipando mwawo muja kufunano kuwayandikira Amalawi Amalawi akamvera zimene zijazi ndi kuwapasa mphamvu zija iwo aja amakakhalano malo ovuta kuti Amalawi omwe aja afikire Now, njira yokhazikika imene imatha kumawaperekera mauthenga awo nkudzera ma program ngati amenewa. Pamene timawakumbusa anthu amaudindo aja kuti musaiwale mudawapempha Amalawi, mudawalonjeza izi. Nde nthawi ikamapita, Amalawi afuna kumva kodi zijazi zili pati? Nde mmene mukuneneramu kuti tafikaso 2024 nthawi imene tione anthu akubwera m'makampeni awo Yeah. kufunaso kuwapempha Amalawi aja kuti atani awapasenso mphamvu zina kuti alamule. nde imakhala nthawi imene timamva zinthu Banda mokuti tikonzekere panopa mmakutu mwathumu kuti timva zinthu kuchokera mbali zonse amene ali kunja amene akukhulupirira kuti nthawi yawo yakwana tsopano kuti alowe mbwalo amene ali mbwalo amene akuti yayi tifuna tipitirire chifukwa pali zina sitinamalize timva zinthu zambiri 2024 kodi Mmalawi aziyang'ana chani Kodi munthu timziwe bwanji? Yeah. Pakuti mtengo uliwonse umaziwika nchipatso chake. Komanso uli dere, uli dere. Nkulinga utayenda naye.
Uli dere. Four years tayenda nawo anthu. Tikuwadziwa. Kodi, kodi akatsika nkuyamba kutipatsa ulemu. Yes. Ngwachilungamo ulemu umenewo. Umene ngona. Kapena, kapena. Kumakumbukaso leroli kuti mphamvu zija zimakhala kwa anthu pano. 3 years ina yake mmachita kulephereka kuti tikupezeni olo foni osayankha olo foni inu amene munali ku ujeniko ku oppositionko 4 years yi nchiyani chimene mwakonza choti mutipase mtima chilimbiko mtima woti tikuyeseniso inuyo so ndi zimenezozo zimene tikhale nazo busy that's right yeah kuti tiyang'ane amene ali mkati momo kodi apitirira amenewo amene ali kunjawo kodi woyimkwana ndani Nguwo ameneyi imkwaneyo timuleke avale. President Chakwera and his Malawi Congress Party Yes. akuyenera kuti between now and September chaka chamawa Yes. they should surprise us.
Chabwino. Mwamvetsetsa?
Yes.
Akuyenera kuti atichite surprise.
Yes.
Apo ayi amalawi adzachita surprise. Yes. Nkulakwa kwenkuleni.
A sikulakwa imakhala chonchotu game yake. Game yake imakhala choncho. kuti tipitirire kuti mutitsogolere Yeah, that's right. nde kuti mutitsogolera bwino nde tinena kuti "Ah, pitirizani nomweno ngati simukusogolera bwino anthu amati iyayi awa achokepo abwere pena ndi mene zimakhalira so kutsogolera bwinoko nkuti mutipangire zimene tidagwirizana tidagwirizana izi tidagwirizana izi munatiuza mupanga izi mupanga izi yakwana nthawi yokuti tifunsane mafunso chakuti chakuti chili kuti nde ngati simunapange mmene mukunenera pali kanthawi kufika September konzani mwina ndi mwina ngakhale mwina chisanzo chimene ndikufuna ndinenechi mwina chikhoza kumveka no no no Koma tikulankhulana mfumu ukakhala traffic kusogolo ukukwera minibus yeah
and capacity idavuta amayimisa kaye kuyikonzakonza That- that's right yeah kuti ikamakadusa pa polisi paja Zoona. ikadusa ili bwinobwino ndipo masiku ano kukakhala kuti kuli boma kutsogoloko yes amasika ma conductor a- anthu amauzana kuti komatu kuli boma Amayatsirana magetsi. Eh, amayatsirana magetsi thwathwa boma samalani kuli boma uku. akamaloza cha- cha- chala chonchi Ehe. ndekuti ali pa- ali a patsogolo papa i see akamakupangira chonchi Ehe. ndekuti a speed trap kuchepesa speed kuchenja magiya Amalawi aja yafika nthawi imene ija ino yokuti andale akuyasirana magesi pa pa pa kuli boma ano akunena ifeyo oponya vote ija Tasanduka boma lero? tasanduka boma ano panopa chifukwa choti kuti aduse pa ife Tha- that's right. akuyenera kuti ayikonze minibus chifukwa tigwira Tigwira? Na- tigwira ngati kapasite ya, yadusa yachita exceed kapasite Zoona eh. inu simunaone kondakita akusika kumathamanga wapasi kukadusa kukadusa boma kuti akakwerere pa- Akakwera kutsogolo uko.
akufuna kuti ayikonze minibus chifukwa kuti iduse apapapa Abwana, anyamata tikuyenera tiyisuzumire bwino bwino. So minibus yi itipeza.
Itipeza. Ikubwera minibus itipeza. Amalawi anzanga minibus ija ikubwera. Don't worry.
Taima taima pa taima pabwino.
Pom pompano takhala pano. Taima pabwino amene papa Malawi. Chifukwa minibus yotsutsa minibus yolamula ikubwera. Ikubwera.

pali malamulo amene amanena kuti asakidwe mmazemba uko mwalipezano boma lija kuti muduse pano Ama- e zoona eh. kuti mutiduse pano yolamula yosusa tuyenera kuti tisuzumire Amalawi asuzumira tisuzumira atsogoleri ngati kuli kusisa anthu tisisa pano kuyimisa kaye apapa ndipo nthawi mafuta zinanso umayitenga imeneyo kuti siyipitirira ulendowu tikayitsekera kumpanda tikayitsekera kumpanda eh.
License ndoti talanda pamenepo. Nzotheka zimenezo. Aaa license imalandidwa. Ija amasimka nayo koko. Whether kaya ndi ya opposition Yes. kaya Kaya ndi ya boma.
yolamula idusa papa apa apa. Ndiye tichita chipikisheni bwana tichi. Inu mwakhala mukunena kunena kuti tionana poweruka. Tionana poweruka. Poweruka pake ndi amene ndi amene. Bwana runthawi.
ikukwana nthawi ndipo sindikunena pambali mwamva opanda ni manyazi omwe akamazanama kumanena kuti olo zaboza mukunena inuyo so Zoona. ifene anakenu muzikhulupirira so Zoona, eh, zoona, eh. mzimu wa manyazi mulibe olo mmodzi Mm. kuti mukufunabe kuti mutinamizebe pakati pa boza zoona eh munthu pena poona boza lina uzichita manyazi chief. Mm, kuti ayi ndanama kwambiri ndanama kwambiri ndanama amene kwambiri sayankhuleso nde tiyamva anthu abodza anthu a- okuthwa pakamwa akabwera ndi mabodza awo yes amalawa auze kuti chani sitikunena kuti tikuimitsa minibus Tikamaimitsa minibus, galimoto ina iliyonse ikamanyamuka, ankandiuzako mmodzi mnzanga wina wake ali ndi ma minibus ake. Ndiye ananena kuti, Pali milandu ina imene ndimamuuza driver wa minibus kuti, Ine usandiyimbire iyi, siyikundikhudza. Milandu ya capacity, ine ndinakuuza kuti uzikweza anthu okwana. Milandu ya wrong parking. ine nakuza kuti uziima pa stage pokha pokha akakugwira ndi milandu ngati imene iyi ine usandiuze koma akakugwira milandu milandu yokuti nyale sizikuyaka msonkho palibe yes that is my problem Zimene zamuno- zamuno zimene wake. kupalamula wekha kumene kuko ine sandikuza Izo- zoona, eh. nde akuti wina wake adayimba atamugwira wa wrong parking Ehe. wayimbira "Ah, bwana andigwira ndiye aja bwana aja anamfunsa ti e ndekha ndazindikira kuti i mlandu umene ndikuimbirawu Eh, si umene ndaimbire eh, ndanauza ati ndikunama atazindikira kuti iwi ngwa- njanga iyi. ungwanga so momwe ankabwera anthuwa adatiuza zinthu zina zokuti ife sitidapemphe sitinayike futi pamutu adatha mawu adatha mawu adayiwala kuti mawu amafika nde ife timayembekezera kuti tione kuti apanga bwanji nanga chifukwa munthu sungamtsutsiretu amene akunena kuti ndikhoza panga chinthu yeah that's right yeah umamuyembekeza kuti mm.
oh, pangani tione so funso limene tili nalo amalawi ndikuti amene anatiuza kuti apanga zinthu azipanga to our satisfaction yeah nanga amene anali kunjako amene akunama awonso nawonso kuti akhoza kubwera kudzapanga aku- akunena zoona kapena nawonso tikukumbukira zawo nkhope zake ndi zomwe zija asintha chani Imeneyoyo ndi imene, and chisankho ichichi chikhala cho, chopatsa chidwi kwambiri Banda chifukwa ine ndinanena eti kuti pali nthawi inayake umati kuyang'ana first 11 kwa anthu amene amadziwa mpira mm. eh, walowetsa mapuleya ako best 11 koma eh, mmene akupaliramu mm. ukuyang'ana pa benchi palibenso nchiyembekezo chomwe mm. ndiye ngati kochi umati kuti ndi nditani mm. so as a country tikhala nazo busy ife tiziyang'ana awo alipo panowa kuti awapanga bwanji then tiyang'ana amene ali panjawo kodi atalowa amene wasintha pati at the end of the day chisankho decision ipangidwabe and it cannot be two decisions sikutinso zimene ndikunena apapazinso kuti anthu ayambe kunena kuti ayi mwina awa asandukano aneneri ine si mneneri it's either tipitirira ndi omwewa kapena palowa ena

ili pompano ili pompano roadblock imene ikufuna kuunika zimene mufuna kudutsa nazo pano ngati zili zosaloledwa kudutsa muyima apa muyima pomwe pano apa ndipo ibwera minibasi ya khansala yes tiyimitsa pompano pompano kubwera minibasi ya mp tiyimitsa pompano tiyimitsa pompano ti- tiyicheka tiyicheka Ndiye kubweranso minibus ya ma president schedule schedule muja tiichekanso apa zoona eh. chifukwa chokuti funso limene muzizifunsa even pamene mwakhala lero uli pano mpaka mukuonera program iyi inuyo ngati munapatsidwa mpata ndi amalawi kaya ndinu akhansala kaya ndinu a mp Mm. kaya ndinu a president kodi ineyo chimene amalawi angafunire kuti ndipitirire nchani
Yeah, that's right, yeah. ngati nokha simukuchiona ife nde tichipeza kuti zoona khansala tizingomuona pamaliro pakakhala kuti achipani atiyankhule basi ndi pamene amati timuone akhansala kuti ah kuti paja tili ndi akhansala muzimuka basi ni muzimuyankhula kumaliro basi a ab a MP ena amati mwina atati aziyankhula ndi chichewa mnyumba ya malamulo chifukwa MP ena ata olo nkukhoso Olo kungokhosomola kokha. kungokhosomola kuti ayambi Adala athu akula- adakhosomola adalankhula tsiku loyambirira chifukwa choti MP wina aliyense amayenera kuti apange maiden speech basi achimwene koma tili ndi mp kumangonama hani ndakafunsa anthu kumuzi ndakafunsa kuti apurezidenti tiziyaona pa mavuto pa mtendere That's right, yeah. tizikhala naye limodzi purezidenti nthawi zonse osazembanazembana yayi tizifunsana mafunso tikafunsana mafunso kuti mudapita ku united nation yes

munatenga ndalama za malawi yes tatifotokozerani zayenda bwanji Yes. ayi apa mposambira Yes. apa mpakamwa yes no kukhala matero ayi samatero tizilankhulana and tikamati kulankhulana ndekuti inu mukalankhula ife tizifunsa mafunso monga inuyo mungachoke pano kupita kumangochi ku, ku, ku, nje ku, ku conference Yes. kampani yakupatsani zonse zofunikira Yes. ndiye mwabwerako m'mene kuja munena kuti, "Ah, Kodi ujeni muna- Mwayendako bwanji?
munayendako bwanji Ayi. akumotechoni mwagwiritsa ntchito ndalama zingati ayi ndithu ndiye inu mukatero muyenera kuti ah mundifunsira ndifunsiranji mumalimbana nane mandifuna iyayi mgwirizano ndi umene uja umene timakhala nawo tili ndi mgwirizano that's why ngati tikunena mwachisanzo boma limene lilipo I- pano yes. limakamba zoti iwowo ndi servants ndi antchito athu inu wantchito panyumba paja mbale sidayera tambula ikununkha sopo uzilephera kufunsa Ayi, kuti kodi sa- tambula iti ununkha sangatero sopo wanji. aye ndesukani nokha Ah. asukani ndanyanyala Ah. iya tisanyanyalirani Ayi, palopa ayi, yayi ayi, ayi. aliyense ali ndi mbali yace mukatilamulira ife timakondwera kuti takusankhani munthu wotilamulira ngati simutilamulira abwino tikufunseni mafunso tizilankhulana so ukafunsa- ukakulankhulanaku Eh? kusangokhala koyambirira kokha kuja yani even pamene zinthu zayamba kuipa chifukwa choti anthu akayamba kuipa amathawa Eh, amathawa eh. amathawa amaziwa kuti eh, machimo anga ngambiri anthu azifunsa zambiri tisathawane ayi and china chimene chimandiwawa kwambiri ine brian nzomalankhula ndi atolankhani a kunjazi yeah ndi chipongwe ndi chipongwe ndi chipongwe ife tili momuno momwe Ndi chipongwe. tizikuonerani pa bbc A bbc akangobwera leroli mawa kalekale akuyankhula ndi awa akunena kuti mwayenda kambirimbiri kusiyana manambala ndife. Kodi anu anu anu anu ndi anthu a bbc? Akuti ayenda kambirimbiritu ma hundred ma hundred. An- Andani amene a- a- A bbc amata- amatama aja. Chifukwa tili ndi kutama atolankhani obwera kunja. Eh, zoona eh. akangoti mawa timakufunani eh, ife tili pano ife mene tidayambira ulemba makalata chonde tabwerani muyankhule ndi amalawi No, jeni galimoto ikubwera. itipeze nanga akacheke nga bbc ngati ayi a bbc amangobwera kuzangoona kuti zisankho zikuyenda bwanji Ehe. koma amalawi amene amatsatira ngamene nda- acheke amene acheke ngamene acheke mene basi yes so chonde chinthu chimodzi chimene timapempha zi- mmalamulira ku malawi kunoko apaseni ulemu amalawi aljazira akangoti tiubwera kalekale bwana kusiya china mpaka chilichonse ukatenga ku airport yes Ife mene tayambira titatuluka nkumalankhula ndi amalawi kuzera ma media a amalawi Kodi wa. kodi aujeni awa mmapanga ma kampeni mmakaika pa bbc a Hakainde Hichilema Yes. si uyu adali ndi atolankhani kumaliza za chakachi Yes. A- a- aujeni awa a- a- a- a- a- a Ruto Yes. si uja adachita utenga mpaka eh, round table yes ife kwathu kuno ndiye mmene tidayambira bbc kupempha bbc ndiye Kupempha ndi- ikangogogoda bbc ine nditha kunena kuti makalata anga aliko opempha ndithu apule tabwerani pa times pano mucheze nga malawi aliko makalata umene Mm. kumene kumayenera kuzifikira makalata ake ngati apule simukuziwa makalata aliko amene takhala tikupempha kuti mutabwera tiyankhule nanu amalawi akuyankhula Mm. amve kuti mwakonza zotani pakatipa Mm. pilizi chonde taziyankhula ikafika nthawi ya kampeni sitimakaika pa aljazira Eh, zo- zoona. sitimakaika pa bbc timaika momunomo Timaika pa Times so, pano.
tisamakondane nthawi imene ija yokha tizikondana throughout the way tiyeni tizipitirira kulankhulana amalawi ali nazo zimene amafuna nazo Zoona, atambola kwa tsogoleri zoona, lawo eh, zoona. tiyeni tisamasiye kulankhulana ofunsaso adzikhala momuno momunomo Ofu- chifukwa mavuto amene akuwadziwa momuno ndifeyo tizimvana bwinobwino Tiziyankhulana bwinobwino vutolo nkumalinena kuti tikudya mitsitsi kunjaku mwaona a, a unicef akuti chiwerengero cha anthu amene a, a njala mm. panopa timachika pa 4.4 million mm. ndi akuti chikhoza kufika pa 9.4 million two times nambala imene timachita and akunena izizi chifukwa cha nyengo ya El Nino ndi nkhani imwe kuti padakali panopa bwezi tayamba kale kumaona kuti akuluakulu mpakana 9.4 million almost theka la dziko lathu ndimafuna for for 5 minutes

Nde ndikuti unfortunately chifukwa chokuti nawoso nde kaya adaloza ndaniso nawoso anthu anthu kumangokangana mpakana chikwama azatola munthu wina Zo- mokuti zoona, eh. mokuti panopa patakhala kuti pali candidate wina wake amene wangodzuka mwa- mwa- angoiona mwakanyango. bwinobwino Eh, kwangozi- atha kutola athu Eh, zoona eh. akhoza kutola chinthu chibanda chifukwa choti opposition nanuso nde mukana mukadadekha nanuso Mmene mwayambira kukangana mmakhotimu siku lina azakuthamangisaniko kuti musazabwere Sa- sukulu. auzatu pije dzulo Kuti mwa- Ku Supreme mwatikwana. anena- aku Supreme anena kuti Yes. zinazi mudzikambirana konko tatopa nanu Tatopa nanu. tatopa nanu Yes.
Mwa- Ndi anthu otopesa. auza kale ali ngati kamwana kajako kuti asakasine azibale ache kabwerazo Eh, eh, even mphunzisi Even kholo mati iwe takhala konko iwe. Anankhumwa, Yes.
Anankhumwa Yes.
ine nkuona kwanga Mm. ndikuona ngati kuti adadya mfulumira Mm. and tha- that's, that's my opinion And you are entitled to your yeah. opinion. ndikuona ngati kuti adathamanga kwambiri Mm. ife tikhoza kukhala otchuka pano inu ndi ine mm. koma we are not bigger mm. than this, this institution Ah, sizotheka. kodi kuchoka ife pano mawa ujeni sayatsa anthu Kwa- kwa- kwa- kwa- kwa- akhalapo.
abweraso anthu ena kuzapangaso bwinoso mwina kuposa ife mwinaso kuposa ife anthu amati ah Eh?
anthu adali kuti Yes, mu- mukumvetsetse Ah, luso ili lidali kutiro mukumvetsetse ndi pa nthawi so no one is bigger than the institution No. imene amakhala no akhoza kukhala ndi zifukwa zokwanira yes he's entitled to seek court remedy ali ndi ufulu wawo koma koma ndikuona ngati kuti adathamanga kwambiri adathamanga kwambiri ndipo padalibe wina wowauza kunena kuti komatu malume chimene chimachitika ndikuwuzeni uh, pachitumbuka timati wadya mululu wada wadya mululu wadya mululu eya oh. nde ukaona kukoma fa nthawi inake zimene zimachitika hmm. mmene mm. zimakhala chilungamo chimazapezeka nthawi inake chilungamo kangati chikukuyendera right, yeah.
ukapita zinthu zimakukomera yeah. nde umakomedwa oh. nde umati a ah, basi

ukakadya uchi njuchi palibe usamaone ngati kuti ah basi titha kumangodya uchi pena njuchi zimatha kupeza ku- That's right, yeah. kukulumaso That's kumbali. right, yeah. so chimene tikunena nchokuti tiyeni tikhale anthu tolerance tikasiyana zipembezo tisamenyane tikasiyana matimu a mpira tisamenyane tikasiyana zipani tisamenyane tikasiyana maganizo tisamenyane Choyamba, timvesesane. Sizingatheke kuti tizigwirizana pa china chili chonse. Chipani ichi.
Tikasemphana maganizo tizifunsa kuti. Chipani ichi ndichitenga chimenechi? Chipani ichi ndichitenga? Kaya kaya ujeni uyu convention mukachitira mmwamba kaya mukachitira pansi pa nyanja. Andaletu musayiwale paja. Ine ndimene ndikungonena kunena kuti zinthu zimene zija. sizabwinoyi yes Ya, ndunena ine Eh, ndune- ndunena. no, it's your opinion. Ehe. You are entitled to Si- your opinion. sizabwino Yes.
chifukwa ine ndikanakhala anamphuma yes ndikanakhalabe ngati kachitsiru nkuwagwira jeketi amuthalika aja pozindikira kuti amuthalikawo whether one likes it or not adakandipa mvube he's still in charge chabwino mumvetsetse chabwino koma ndikuona ngati ndikuona ngati kuti adafulumira kwambiri and, and, and i stand to be corrected ineyo mwina amene ndimaonera ndiyokuti yes Mmene tinanena kuti tikupereka 5 minutes Eh, ujeni. ehe. Ndi nthawi yapita chichi. nthawi ikuti bwanji kuti Eh, ayi ti- ti- ti- tifika pa pa- pa 30 tifika pa 30 tifika uyu ngoyamba wacha Yes. tifika pa 30 Ine mmene ndimaonera. Ndimaona kuti pamene padalakwika ku DPP ko ndipo kuti adalankhula msanga mwina a Mutharikawo kwa ine. yeah Kunena kuti ah, ine basi ndazisiya. And that time tikunena pano mpaka ndidaona ndithu zithuzi ku Nyambadwe. makandideti adabwera kumene kujaku mpakana timanena kuti even ah, ndani awa ah, abusa kuzomba kumene aujeni anzanga aujeni David Mbewe. a david mbewe tidaona ndithu ngakhale adadzasintha kusogolo kuti ayi chani koma tidaona anthu akumanena saura kuti- webetsa chipani chawo kodi akutero akhanga ndimva choncho okay Eh, anthu a Mulungutu koma ndi eh atanganidwa Eh. koma pitirani- pitiranibe ndime okay so
pamene pajapa chifukwa choti padakhala ngatino patseguka kuti a anthu tulukani anthu adayamba kuzifuna kuzigulisa now kusintha maganizo kumene kudadzayamba kumaoneka kuti kufuna kuchitikeko kuti a Mutharika aja akuti a no ine sindikupuma pano kudakhala ngatino kwasokoneza anthu ena Oh, amene adatse- amaona- adatsegula. adatsegula kuti ine basi nda- ndachitako ndikufuna ndipume Okay. Ndiye kenako ada- Adayankhula. ada- kenako adachita ngati apotoloka. Nde- nde malingana ndi andale chifukwa ine ndizinena zoona Brian, eh? mwina kapena ndikadzayamba ndale first ndinganeneretu kuti unduna ukhoza kukhala ni filipisi imeneyi olo inuyonso

pena pake anthu akamakuuza zinthu zaboza uzitha kuona kuti anthu awa afuna kungondidyera Mm. chifukwa nthawi zambiri anthu amene amafuna kumadzatiuza zaboza zija there is something they want to benefit from us Mm. now chimene chakhala chikuvuta ku dpp nchokuti zimene kusintha kumene kujaku adalephera kuchita manage Yeah. kuti poyamba tauza anthu kuti pikisanani Yeah. kenaka wamkulu landlord akhala ngati waichinja kuti ah nyumba yanga ndikhalamo ndekha Eh, zo- zoona eh.
matenanti atayamba kale kuti Atachita pa- chita eh, pale. atapereka timadiposit Mm. kuti ndifuna ndikayilowe Mm. kenaka nkuuzana ndi kubwezerana madiposit kuja kumene mwina kumavutana kuti ah ine ndi- nakonda kale ndifuna ndikhalepo ndazikonzekeretsa kale so managing koma mwini that- nyumba mwini nyumba komano mani- we should have, they should have managed it better that's right nthawi yatithera tilowere kuboma kuboma what went wrong kubomako chimene nna ineyo kwa ineyo yeah. nnanena nkhanga tinu mwina record yo yo yo yo yo yopanga mwina mmene adakonzera kuti kodi tonse alliance cholinga chake nchani pamenepopo mwina mpamene sada sada sadamvane bwino chifukwa ngati cholinga chake chidali chokuti angochotsa dpp nde cholinga chimene chija chinakwaniritsidwa nde kuti tonse tija akanangothera pompaja kuti timafuna kuti tichotse dpp dpp taichotsa akuluakulu m'boma tonse yatha koma ngati inali yokuti tichotsa dpp tikayenderenso limodzi nde sadaikonze bwino sadayike bwino sadaunikire zonse zimene Kodi chingalepheretse nchani kuti tikayendere limodzi? Yeah. Sadazione bwino. Yeah, that's Chifukwa right. ngati tinkaziona zimene timanena zija kuti kusagwirizana kwa pulezidenti ndi achiwiri awo kudayamba msanga kwambiri mwina kuposanso migwirizano ina m'mbuyomo. Chonsecho ankadziwa kuti anthu adzawalepheretsa. For me, akadazindikira kuti aise wakumbukira zija timaona kuti zichitika zija anthu ayambakotu. ndekuti akuti satana achite manyazi mm. iwe ndi ine nde pamene tigwirizane kwambiri koma ayi ndithu anthu amene amakwanisa ntchito imeneyi ayigwira bwino kwambiri chifukwa choti
alekanitsa eh. ndekuti anthu aja apambana tikumamvanso kuti kumamveka kafungo ka nepotism yes zimenezinso amalawi akuziona kodi tikamati za fungozo nthawi zambiri tikamati fungo nthawi zambiri sitimadziwa kumene likuchokera koma ine kwa ine ndikuti si fungo ayi si fungo Ayi. I, i wanted to be polite ayi brian si fungo ayi kodi tikamakhala polite sizimene zikutivutanso Ezo- zoona eh. chifukwa chokuti sitimatha kuchinena chinthu bwinobwino akuti umalawi umalawi nde uzikhala uma umanena kuti Oyenda munthu mbali.
wokuba, munthu wokuba tizimunena kuti big eh, Ah, ndi ah, wakuba eh, zoona, eh. ngati akuba misonkho ya aMalawi si big eh, ni mbava now makalata amene akumalembedwa kulemba anthu ntchito ena achotsedwa konkokoko tidayankhulapo pano Mm. tidayankhulatu pano kodi makalata mumapatsana bwanji magiredi akuyenda bwanji Zoona. magiredi? Magrade, eh.
munthu kungochokera kosadziwika basa wakhala deputy director
ps direct direct ungobwera basi ch- direct Eh, abwana. ayi, munthu adali am- ama- ama- ama- ama- Ayi, ayi. ama- amalima kabichi ayi ayi abwana sitikunyoza anthu olima kabichi atha kukhala kuti amalima kabichi koma ngophunzira bwinobwino koma systems abwana munthu ima umayenda namakula nayo namaimvesesa nawo zimene zizi zoti makalata umangolemba nkumaona kuti anthu amene akulandira makalata ngochokera kuti zimenezozo mufunsane nokha muyang'ane nokha mafiles amene mwalemba achawa ndiye muzifunsa kuti izizi zungochitika mwangozi kuti anthu okhaokhawa awawa ndi amene akulandira makalata zungochitika mwangozi palibe wina wake amene akupanga zimenezi chinthu sichimangochitika brian mu dziko linolo sungangolandira chinthu utangokhala Yes, Uma- well, you demand yes, that- that's right yeah the world has got everything that we want but you demand it now amene akupanga zinthu zimene zizi akudziwa chimene akuchita that's why tima- timachenjeza wopereka kalatayo ndi wolandirayo Ndolandirayo, that's right yeah kuti nonse zili ngati ziphuphu Wopereka ndi wolandira Ehe. mumaimbidwa mlandu. That's right, yeah.
Iwe udapereka chiphuphu, Yeah. iwe udalandira. ndipo sabata yatha Yes. tidachenjeza anthu Yes. kunena kuti inu amene mulandira makalata amene Yes. mudziwa kuti tsiku la kiyama limafika Limafika. La road block timayikamba ija. chifukwa Izafika. mudzayankha mlandu Tizafunsa anthu kuti adzanene kuti kodi awa adabwera bwanji kalata imene mudayitenga kuti.
Adakupasani ndani? Ayi adabwera ndi ya ubatizo. Yes.
Inuyo muna ntchito ngati imene ungayambire certificate ya ubatizo? Zoona, zoona ee.
Iyi ndi Sunday school, ndizophunzitsa Sunday school izizi? Izi ndizoyendesa ziko, Zoona. sungalowere ndi certificate ya ubatizo. Zoona ee. Tizikhala serious a Malawi. Zoona ee. Tikamayankhula zinthu tizikhala serious and tizichita manyazi. Tizikhala ndi manyazi pa zinthu Zoona, zake kuti zoona. I think ineyo mwandikonda kwambiri. Koma apapa sindingakwanise. Kumavomereza. even nduna akamazisankha kuti inu mufuna mukakhale nduna ya, ya finance muzitha kunena kuti "Mm, Ah, koma bwana ineyo ayi.
imeneyoyo njinja jaikulu Eh, komanso Bwanji- ndili ndi kanthu nthumbamu eya Ndili bwanji- kanthu nthumbamu. eya bwanji kumene kuku Eh. kutakhala anzathu amene amaziziwa Eh, bwino zone. zizizi. Ukhoza kunena, right? Ukhoza kunena kuti a ineyo mwandikonda koma mwandivalika sapato zazikulu language yaku washington yes ineyo sindingakamvane nawo anthu ake yes chizungu chake nchosi chimene chichimene komanso respect imene angandipase anthu amene ama- amakhala mu industry imeneyi ee zoona eh. andipinda sindingadziwe nde bwana bwanji timpase munthu uyu and you can even refer Eh, wina kwambiri, eh, wake kwambiri. Mm, koma mwandipasa ichi Eh. bwanji mutapasa a Bandawo chifukwa bandawa amazimvesesa Eh, zomwe zizi. zoona, eh.
for the sake of our country Eh, zo- zoona. ndisakhale wadyera kuti ne bola ndakhala basi bola mbendera basi koma palibe chimene ndikupanga ndeno anthu tizakunenani andi musamanenenso ngati sumaziwa sumaziwa
Eh, say that again say that ngati again sumatha sumatha and ife tizikunena kuti sumatha Zo- zoona, eh.
ukhoza kujambulisa zithunzi Eh, si ine zo- kuti kugwira ntchito ayi ayi ayi chithunzi sichigwira ntchito Ayi, bwana ayi. eh. tiziona pa ground komanso even anthuwo amene ama- a- akamakutuma kuti ukakumane ndi kape olo ineyo kuti andi ndikufuna ndibwere mwina mwachisanzo ndikubwera ndikukakumana ndi ndadzinditumizira tiana tazii ndi akudzati ayi ndiye mundipanga chipongwe

So mdziko munomo mwa anthu 20 million sitingangoti bola pali munthu Ezona, eh. pomwe kuli anthu amalawi amalawi ophunzira bwino amalawi amene amazidziwa zinthuzi Eh, kwambiri. chimavuta ndi chani munayamba mwa- mwapanga approach nkukana munthu ungakane kukatumikira dziko lako munthu ungakane it's an honor Mm. kukatumikira dziko lako bwana it's an honor. ali anthu amalandira ndalama zambiri amatha kusiya ntchito za Eh, ndalama kwambiri. zambiri Eh. chifukwa chofuna kukatumikira dziko lako Udzalandira kuno zochepa. zochepa koma chifukwa choti ukutumikira dziko lako it feels Good. China chimene chinatichedwetsa kwambiri ndi kupanga ziganizo mochedwa.
Yes, ndi vuto lalikulu. Ma.
Kuchita kugunyuzira, kuchita kugunyuzira kuti abale, abale. Ta- Kuchita ta- kukhala ngati- kuchita kukhala ngati Yesu pa, pa, pa nyanja paja. Kumadikirira penti iume. Kuti kodi abale simukusamala?
Yes. Chisanzo chimenechi Eh? chinatulukanso pa maliro. Nali pa maliro penapa. China- Chinatuka. Chinatuluka chimenecho. Kodi simusamala? Simusamala abale. Tamala Banda ni. mpira umakhala ndi nthawi mukamva kuti gu kwina kwake muzikhala tatsekulani windo Eh, muone kuti- kuti ku- Chagwa- chagwa bwanji kumene- chagwa chino chagwa chiyani? chiyani? nde mtsogoleri kucheuka kucheuka ngati wina sadadye mbot- mboti Eh, zoona eh. uzikhala ndi nkhawa kuti Mm. ine sindingamadye uku Mm. anthu anga asakudya uku Mm. ayambe kudya ndi awo uku ine ndikhala womaliza ma voice note akuyendawa ma voice note wa Akuti it's a chani sign wa. of a problem anthu akulankhula akulankhula eh amene mukubwera kuti muzinditchinga mmakutumu inu ndi anthu oyipa ndifuna ndimve kuti amalawi akuti chani timanena kuti malo ena amene mukhoza kumva nde kodi tizibwera kodi malo ola- ano.
olangoniwo si wa- twice uh, thrice iye amatitana tonse Eh, kuti tatiyeni timvane kuti Eh. kuti zikuyenda bwanji gardener yes. to station manager yes. kukhala pamodzi nkumauzana mmene ikuendera kampani ndi mmene dziko limene anthu, osamaopa kuti umva zo kodi inu olo kumaloto uko banda mpaka chino umathawa Ezo- akafuna njoka ukuluka ezoona, eh. nde muganiza mungaendetse 4 years popanda cholakwika is it even possible now zinthu zikamalakwika uope kumva ukonza bwanji ngati sukudziwa how can you fix something you don't know is broken The only way you can fix is to allow people to tell you apa paonongeka Ezoona. apa paonongeka nde umapita ukakonza zimene zijazi anthu akakonzera even munthu landlord ujeni tenant umamuimbira landlord landlord iyi sinki sikuflasha nde amabwera akakonzera a landlord si uyu. kapena ukhoza kukonza Ndiye kuchotserana, Nda- nda- nda- nda- ndayuza- ndayuza ndalama yanga. Ezoona, eh. tizilankhulana musamangofuna kumva zabwino zokhazokha sizingatheke ayi Mu 5 years simungakhale mopanda zolakwika. Tikamanena zolakwika siife ampatuko. Dzikoli timalikonda tonse Ndi tikufuna zoona. kuti tilikonze. Zoona. Muzikhala anthu ofuna kumva zolakwika. mtsogoleri Yes. asamakondere nyumba yake No. asamakondere mtundu wake Ayi. asamakondere chigawo chake And amadya pomaliza. say that again Mtsogoleri amadya pomaliza. umaonetsetsa kuti wina aliyense wadya kenaka iwe nkukhala pansi nkudya osati iwe nde namba wani kudya ana sanadye zoona ndi ana aja akamalira ndi njala sungazimvetsetse chifukwa iwe sumadziwa kuti njala inu zoona tikufuna kukambirana za ana amene amagona ma street kids amagona mtauni ndiye tatengana pano popita ku Mangochiko kuyika zipala pansi zili m'madzi chonchi ati tifuna tikambirane za ana a ma street inu munga- mungamvetsetse kuti zimakhala bwanji Ayi, ayi. tiyeni tikagone mtawuni muja titengane tifuna lero tikambirane za ana a ma street kuti zimakhala bwanji kugona pa street tiyeni tikagone panja nde tione kuti tikamati mmathu mphepo imaomba bwanji Akai- that way Aha- aha Yes. Hakainde Hichilema Yes. adanena kuti mwana wanga sindingamulole kugwira ntchito mboma Ngo- ngo- ngwamwayi kale ngwamwayi kale mazambians amene amavutikawa misonkho yawo atumikire asakhale kuti chifukwa choti ine ndakhala pabwino nde pakhale chida chongo- chopezerapo kuti basi yakwathu eh, iya iya iya so surprise imene tikunenayo nkunena kuti between now and september next year yes pakufunika kuti mtsogoleri aliyeko amalize akonze mwansangansanga zimene zidachedwa mbuyo Eh, that's right yeah.
ngati tizigona ku ofesi tiyeni tiyambe kugona ku ofesi to fix this country tikamanena kuti this country has got dysfunctional systems hey, is a broken whatever it will not fix itself it will not it requires people that are prepared kuti azigona ku ntchito ngati nduna ikuweruka fokoloko abwana you don't need that minister Yeah. nduna kwache zinthu zilipo Eh. fokoloko wapita Ma- mafailo afika- adapita ku Africa holiday, muno. ali ku washington dc Ah. unduna kwacheko chief zinthu zili chonchi holiday pa chaka paja kuchita kutenga katatu Ayi, ayi, ayi. We, Iwe! can, we cannot afford to do that. iwe you can afford kumapita ku holiday mmene kulili kuunduna kwako ma mp ma mp zoona basi muzingokhala bwana mp bwana mp kaya ndi ma- ma- maujeni makhoti mwathu musu mmenemuso ndi malo enanso amenenso mumachitikanso zu- ku magistrate mulandu womwe ayambira ati chani ati kodi mukuyimisa milandu chifukwa chani mboni zaperekedwa kuti mungolemba kachigamulo zikuvuta ndiye you think thi- this country inu ma magistrate aulesi inu ma judges aulesi tiziunenani pa ziko ilili silingayende ndi anthu aulesi ngati simatopa banda siku lija likamatha ndoti simugwira mbali yanu ndimafuna timalize ndi chithunzi ichichi chabwino Ndi chithunzi ichi ah, kodi mwati kuli ndani umene kuli obed nkangama iwe obed nkangama tayika chithunzi cha ndidakutumizira ichi chaku dubai ndimafuna muone chithunzi chimenechi yes ndachiona chithunzi chimenechi
apatu padali pa desert apa yes mukumvetsetsa Yes.
this is what leadership does yes anthu dzikolo adagwirizana kunena kuti tatopa nawo umphawi yes ndiye tikufuna timange timange dziko dziko padali pa mchengatu yes Yes. mukumvetsetsa Yes, ndikumvesesani. padali pa mchenga pa- ndi pa desert ya Yes.
ndiye ndimanena kuti iwo amene akumatenga ma holiday three times a year Yes. Nkumapita kumene. apa apa tingafike pamenepa amapita kumeneko ko. I- That's why nthawi inaka anthu ena ankanena kuti even izi zomati ma politicians wa akadwala. Mm. Nkumathamangira kaya ku garden city. Kaya mathamangira ku India zi- zimene zi tileke. Tikamapanga zimene zizi zipata zathu zikulu zikulu zi ngati ichi cha uh, queens Mhm. kamuzu central Mhm. mzuzu Mhm. sitingazikonze chifukwa choti mumafuna azipita ndani kumeneku ko yeah ngati s- tizipitirira kumatenga misonkho ya malawi Mm. nkumakadya m'mizinda yoti anzathu anachita kupanga chiganizo choti tifuna tikonze mzinda wathu atazatukule they made a decision just show, show, show us uh, OB. two, two, two seconds Two seconds. chimenechi Ta- ta- Banda adapinda mashati. That's right, that's right, yeah. Mukapanga chiganizo Banda ndiye mumanena kuti mawa tiyeni tipinde mashati, Yeah, tiyeni tilowe m'matope, yeah, that's right, yeah. tikufuna kuyamba kumanga.
Simungamamange mungoyankhula m'misonkhano mutakhala m'mipando mwa eya kondishona kuti tifuna timange panja No. sichingamangidwe chinthu pakufunika atsogoleri amange Apinde mashati. apinde mashati roll up your sleeves for us to reach

nose mmati kubadwa nkumamalira ndi umphawi mm. pamazazuka munthu mmodzi mm. amazana kuti "Ah, ine ndithese mm. themberero limene lili m'banja mwangamo akamazati wina adayamba kulemera curse breaker ndikhale ineyo curse breaker and zimene zijazi ndi chiganizo chimene umapanga ndi umasintha kachitidwe kako ka zinthu mm. ukamapanga zomwe zomwezo nkumayembekezera zotsatira zosiyana ndi iwe ndiwe chiserekwete nthawi ndiye yatithera tidali ndi zambiri Eh, zoti tilankhule ma- malizi- malizitsa 2 minutes ine ndimafuna ndiyankhule kwa onse aulesi amene ali maudindo and amachita kuuzidwa kuti ngaulesi nthawi yatha yeah lazy councillors lazy mps lazy ministers kaya ndinu mauja ife timakonda kukamba maboma atatu kuti kuli ku judiciary kuli ku executive then kuli ku ujeni ku legislation Anthu nonse tikuonani ndipo amalawi amaona ndipo amalawi siopepela amalawi ngozindikila amadziwa musamanene kuti iyayi amalawi sazindikila amalawi ngozindikila tikuona zonsezo mmene timaonela kuboma ndi mmenenso timaonela ku opposition so a opposition asamaone ngati ndi automatic kuti ngati boma likulephela amalawi angonena kuti bola pakhale munthu ayi amalawi azifuna kuika munthu amene ali ndi substance That's right, yeah. if you have no substance you have no business talking to malawians sikuthwaso mkama aya bwana tidadziwa nde pali ma recycled politicians kukwalowera ukalo kusatira kumene kuli power maboma tiwerenga konse mwakhalako mwapanga chani That's inuyo right, kumene yeah. kuku That's umangosatira kutumikira memba zako tikuonani musayiwale tayima apa Yeah, zoona eh. tipanga chipikisheni tipanga chipikisheni ya titsitsa woyenera kuti atsitse Eh, eh, zoona, eh. tivomereza kuti aduse Mm. panopa mphamvu tinazo m'manja mwathu Mm. Ti- tikalembesanso tivota chifukwa kusavota ndi kuvota yeah that's right yeah anthu amene samavota Yeah. amavota amaika atsogoleri m'mipando amene sakumfuna uja amalowa chifukwa Amalowa. cha anthu amene Yeah. savota tilembese amalawi tikalembetse tilembese munyinji osa mu- mu- timanena kuti Osati wa- protest waku- vote.
wakuba samusiira munda ayi wakuba sitimusiira munda ayi tizimuthamangisa mpaka timugwira eh zoona aba

Mukuti ifeyo tikamazuka mamawa uja timalipempherera zikoli timapempherera asogoleli nde timalionika kuti likuyenda bwanji mphavu kwa anthu amalawi tili ndi mphavu amalawi anzanga osanyanyala ayi sitinyanyala banda.
Osanyanyala.
good news sitinyanyala Eso- so- zoona eh, zoona tiyima pa road block that's right yeah. opposition mudusa chipikisheni olamula mudusa kodi mudusa nokha muzifunsana Eh, mene zoona eh.
mutidusa pano akakhala kaya ku cabinet ko Yes. kaya ndi ku ministry ko. yes mukamayankhulana amene ku- Mudzi- mudzinatu koma tikadutsa paja ndakupasani assignment yasopano that's right ya muzifusa mufu- muyambe kufusa zoona eh. banda ndi brian akufusa kuti amalawi amene tiapeze Eh, kusogolo zoona eh.
tikadusa Yeah. tanyamula chani chimene chikatipangise kuti tikayime pompo That's right, yeah. That's and right, yeah. ifeyo we have good news for you chifukwa wachamba amayima pamenepo amagwidwa pano amagwidwa pambe apano tili ndi agalu onunkhiza pano zoona eh.
anunkhiza agalu ti nyasi saphimba ntchentche zimaonesa That's right, nyasi yeah. That's right, yeah. tigwira panopa ndipo uthenga umene tikufuna tipereke kwa amalawi ndikuti tisanyanyale tiyeni tibwere tizakhale pa road block pano wakuba samusiyira munda sitimusiyira munda wakuba

Ndikuyamikeni kwambiri inu achimwene anga a ndevu zamwayi mwabwera ndi mphamvu kwambiri Amen. ndipo mwayankhula za mphamvu Amen. sitikuti sitikunena kuti kapena kuti tili ndi kampeni kumphasa Ayi. komatu undisokosera Nkulinga utamva. Nkulinga utamva.
Yes.
wanzeru wina adandiuza kuti mukalankhula pamene paja ndimamvera U- usikunso nkamagona kumvera Yes. mamawanso kumvera kuti koma ndiye ndinazindikira kuti anyamatawa they love malawi kwambiri ndipo ndasiya kukudani kwambiri wandale amene yes adati adati uza ine ndithu kunena kuti mukalankhula pa chinayi paja mm. ndimadzamvera mm. ndiye ndimadzamveranso mm. nkumveranso mmawa nanga banda mayiso akaposi apa kunena kuti ife kuli road block kusogolo zoona kodi mukamadusa pa

mukamaiona capacity or road worthiness mukamaiyang'ana kuti kodi capacity ili bwanji, kodi ma wrong parking mwapanga bwanji, izadusa kapena mofunika muiimise kaye before September muichunechune nthawi idakalipo. ndipo sabata yatha tinanena kuti kumusiku kwa minibasiku Yes. kukumveka zinthu zinthu zikamalira zinthu zimezizi ikapita ku cof ikaka- ikadutsa

kuti maboma onse taona m'mbuyomu u embassy wapano olo ine nditaukana ndili bwino pompano Eh, zoona, eh. ndisankha ku embassy tikiti ndigula ndekha Ii. kuti kodi ku embassy kudaphika chonchi akuti mpaka limbi yafika pamene palibe ma- malandilodi akuti malandilodi kumene Kumakiya nyumba.
kuchitoka kunkiya diplomati kunkiyira diplomati

Anthuwa akhala akutinamiza you know sometimes eh you just need to listen to a different view zoona eh so you can balance ndipo a president kulakwisatu sikulephera that's right yeah ngati munalakwisa pena pake simunalephere yayi mmalakwisa ndinu munthu mmalakwisa koma tamvani ena amene atakuwuzeni kuti apa mukulakwisa apa sindikunena kuti ife Ayi, Komweko, komweko. komweko, komwe mcp Koma ena- kuli anyamata oti akhoza kuchaya koma amene akunamizani kwambiriwa enawa tayikeni pambali

tiyikireni ma cctv Eh, zo- zo- tizisatira eh, zo- kuziona zoona, kwa nani zoona, zake. eh. ife timakwana ndi amalawi Eh, zoona, eh. and sitikutopa tizikuuzani kuti a president laya payas pamene panso ndiye pamape- komatu mwayankhula mwamphamvu lero tikuyenera tizinena bata tiyenera ndipo tidzibwera pano tizinena bata.
kuyankhula mwamphamvu abodza onse zoona eh.
mpaka namugwidwa pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu ya kwagwanji waleroyu mutikhululukira Yes. amakhala watsabola watsabola Ndipo sitimanyengerera. And tizipitirira kumuonjezera. Kodi amene pa, muona ngati wafika Ayi, pano. ayi, adakalitu pa mango achauletu. Kodya ndani awo mwe. Ayi msatero. Ah, afika pa abale samalani. Ayi, Samalani msatero. timafika pa abale samalani. Kukuuza Uyu kuti uyu wale nyumba achaule. achaule.
Ndiye apitirira pamene. Kodya ndani awo mwe uyuyu. Ndiye ifika nthawi. Inu sitinanena pano kuti tizatchula nduna zimene sizikuthandiza. Nzoona. eh. Tinanenatu pano. Nduna zimene zikuku- zikukusokeretsani. Tizazitchula pano.

Paja mumandipeza mmati Ayi bwanji? koma nthawi yatha. Nthawi yatha. Nthawi yatha. Ndikuya- Molemekeza nthawi. Program imeneyo itakhala 2 hours basi. No kutsogolo kuti ti- ti- ti- ilowa 2 hours. Tiziuzana zoona.
Dziko lathu silimayenda Brian chifukwa cha bodza. Anthu timanamizana.
Wonamayo ndi womvera bodzalo nonsenu ndinu anthu pena pake uziti ah kodi uyuyu yekhayekhayu

koma chonsecho boza kukacha maboza maboza tikatere ndiye kuti si basi ndikutseka e titseke koma tibweraso we'll be back mwakumbukira pa film a Schwarzenegger amati akakuuza kuti i'll be back iwe umaona ngati mwina mawa amabwerera popopopo tu ayi msatero so we'll be back

20 million people we can develop this country maiko ena yes. they sat down yes. and made a decision yes. ndipo takuonetsani zitsanzo and anayitanatu osati tu ofuna kuti azawauza zimene afuna kumva ayi pakuti pakuti pali ndani ku dpp kuli ndani wakuti wakuti ku udf kuli ndani wakuti Mtsogole- wakuti. tabwe awa ndi ma, ma, ma, anthu anzeru zawo Zoona, eh. tabwerani akuluaku

tipeze amphaka Ndiye amene- khoswe amene akupha bwino ngwa kwa asisha Tiye amene- titenge amene- amene. amene sindingamtenge chifukwa amene ndi mtumbuka ayi ayi amene sindingamtenge amene chifukwa ndi ngoni ayi amene ni malawi full stop abwere pano azathandizire malawi Nzoona. izi Tiphe- zomayang'ana tiphe makoswe awa. tiphe makoswe zomayangoyang'ana ndi kumene akuchokera munthu eh ngwa chipani chanji eh ngwa chani zatichedwesa kale akuluakulu we cannot continue on this trajectory we cannot continue chief

we understand kuti boma limakhala la ndale ndalezo muzipanga kumenekoko we can't be doing ndale pena paliponse ku capital hill Aya, ku capital hill ku opc Aya, ndale kumalowa pa gate ya capital hill paja ndi ndale malawi zisiye.
ndi ya malawi kumene akuona. sitikatukula dziko lathu amene angatukule ndi ndani tibweranso We'll be back.
nanga isine amene timayang'anira nthawi pano. Eh, kwadutsa ndi nthawi yayitali
ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri lero mwalankhula mwamphamvu mwalankhula ku mtima wanga Mwayankhula ku mtima wa amalawi and amene akuonera ife tilibe kampeni kumphasa ayi tikukuuzirani mayeso yes. kuti mukhoza kuyamba kusintha mateyala pano yes. chifukwa kutsogoloko kuli road block yes.
wakusokosera wakukonda yes wina adayimba nyimbo kuti amene wakugayira nsima yes. ndi amene wakukonda ndi m'bale wako ameneyo yes ndikuyamikeni kwambiri inu andevu zamwayi pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu ya Kwagwanji pano pa Kanema wa Times. Ndine Brian Banda, mdzukulu wa Ananjaiko. Awa ndi a Wonder Msisha, ife owakonda timangoti a ndevu zamwayi. Tilalikira muno lero, mawanso tikulalikira mommuno, kuchiritsa odwala ndi kumasula am'ndende.
tulutsa ziwanda Kutulutsa ziwanda za miseche. titulutsa ziwanda will heal all manner of sickness Zoona ee. chifukwa ambuye wa.